ezigbo nsogbu dị na be anyị ezigbo nsogbu nke bụ na ọ bụrụ na emebaghịrị ya anya ọ ga-emebi nnukwute ihe
aghọtarọ m ife ị na-ekwu kọwalụ m ka m ghọta ka ife ilo
nna m kpọọ m wee gwa m ihe
Akụabịa papa Akụabịa nnukwute nsogbu dị n'ụnọ anyị bi n'ime ya o nwere nnukwute ife na-eme na ụnọ anyị bi n'ime ya mana ewetu m obi anị wetu anya anị wee na-enyo ka m nwee ike ma ma m ga-achọpụta ebe ya bụ mmiri si wee ba n'opu ụgbọgụrụ Papa gịnị mee? Ọkwa ịma na o tego mụ na nne gị bụ dịka di na nwunye n'ụnọ a. Mm-hmm. Abịago m chọpụta na oge ọbụla Ojiugo bịa afụcha nne gị n'ụnọ a na omume nne gị na ya-agbanwe. Ojiugo bịa na afụcha ha n'ụnọ a ya na ya kpachaa nkata dị aṅaa ha na-akpa. nne gị agbanwe ụnọ niine a na-adazi nghasa nghasa nkụsa ọgụ ọgụ esemokwu ebe niile adị ka ebe ya m aghọtarọ oke ka m gwa gị ịma na mbọsị gala aga ka m si n'ime ụnọ na-apụta m wee fụ nne gị ebe ọ nọ na-agwazi Emeka n'ekwentị ya kwụsị iti izi ego n'ụnọ akụ m hmm? ana m agwa gị eziokwu
wee sị na ebe ọ bụ na ihe gbasalụ nne na nwanne ya nwaanyị bụ Ojiugo ka m tinyekene anya na ana ka m marụ ihe m ga-eme wee nọdụ n'ụnọ Ojiugo wee kpọọ nne na fon ya na ya wee kwuchaa m wee sị ebe ọ bụ na ọ ya-abịa echi na m ama m ga ọlụ na m ma-anọ n'ụnọ ka m makene ihe ha na-akpa nwanne m ojiugo wee jere wee bata wee tukuru na be anyị wee na-akpa ife ihe si n'ọnụ apụsịsị ife ihe si ojiugo nwanne nne n'ọnụ apụsịsị nne wee nọdụ na-ege na-anụrụ brother ihe a bụdụ ihe ọ bụrọ ihe m ma-ekwu n'ọnụ m ị need iji ntị gị wee nụ ha wee na-akpa m anụkatago m ntị m ejugo m wee wepụta ekwentị m wee tinye na record wee na-erecord ihe niine ha nọ na-akpa n'ụlọ dadi brọda ọ bụghị ihe m ma-akọ n'ọnụ ị kwesịrị iji ntị gị wee nụrụ ihe nwa ị rekọdụ n'ekwentị gị ọ ka dị ya ọ dị na foonu m nweta ka m gelụ brọda bụkwa ebe n'ihe ọ bụrụ ebe n'ihe chaa chaa ndị ọcha emego n'ihe niile ọ dị mfe amarụ m ebumnobi Ojiugo n'ebe ezinụlọ anyị nọ amarụ m chaa

Ogobi ọ dịkwa ka ebe a jiri oyi n'ahụ mana Abuja ka eme eme karịa obodo a o nwere ife dị ka obodo m mmepe ma ọ na ebe a na-eme eme ma ọ na ebe a na-eme nwe ife yari yari a ọ mhm. gbasaghị ife m nwere ike ime kịta bụ mmetụta m niile wụọ afọ ịbụla afọ nwa nwa wụọ ya nri nwa na emechago m ife niile nwere ike ime ịgwa nwa nye m nri ti ha ife n'afọ a bịa tiri m ihe ofu odeku ekpe m na-ekwu na eluigwe na-agbara eluigwe na-agbara eluigwe Ogobi Ogobi mana nli i si ụnyaahụ atọka o elisili m ya lacha afele ị ma esi nri ọfụma o mana i welụkwa aka i ji esi nri a wee na-esi nwanne m nwoke nri adịkwa m sure na ọ ya anụ nwaanyị n'oge o
ọkwa asọ ka Ogobi ị ma ya ọ na-adị m ka nna m kwanye anụzila nwaanyị maka ife ụmụ nwaanyị na-eme ibe ebe anyị ife ife ụmụ nwaanyị na-eme di fa o nwere nke anyị na-ebi onye agbata obi anyị ọ na-eme di ya pụọ nwaanyị akpọrọ gateman ha onye na-enye anọrọ ha geti ị na-awụrela kpuo iche ntị bụ ebe fa nọ ebe ha dine

nwaanyị ajọka Ogobi na nwaanyị nke ị fụ na obodo ị nọ adịrọ mma pụtara na ụmụ nwaanyị niile adịrọ mma ụmụ nwaanyị ụfọdụ dị mma ị pụọ n'ezi ị ya-afụ ụmụ nwaanyị ndị dịsị alụ mma ndị dị njọ dịkwa so ebe sị dịrị ekpere a nwanne nwoke ya alụ nwaanyị biko ụmụ nwaanyị niile wụ ofu ụmụ nwaanyị niile abụrụ ofu biko Ogobi

mmasị nwanne m nwaanyị ọ nọ ya nọdụ anị chere mmasị mmasị mmasị ee brọda nna bịa o hee asa nwa kee ka ime isi ka ịbanye onye na-anwakwanụ nene isi ya isi ibu sọ mma
nnọọ mma
nnọọ afụzi m gị anya sinsi a ọ bụ ya ka m ji wee si ka m bịa ka m afụ gị imere ọfụma nnọọ nwanne gị nwoke nke ahụ batara abata nwanne m nwoke na-ike nnọọ anyị na-amanụ mma
nnọọ ka e mewetakwanụ gị ihe ọbụla

ha dịkwu mma onye ọbụla ị ma na onye ọbụla nwoke ọbụla ya n'ụmụ nwaanyị onye ọbụla ya n'ụmụ nwaanyị anụ mmanya ajụjụ na ese ka ndị be ha dị ka mma nna ma ya tinye akwụkwọ obodo wee bụrụ nnọọ iwu nwaanyị bụ ihe fọleshọn elu enwere ihe o mere sịkwa m na o nwee ihe o mere ọ bụkwa ezigbo mmadụ ndị ọ dị ewe iwe ọkụ

kemgbe m gwara ya na ego a ga-eji wee gbaa ana na itinyego ya na akaụntụ m na ọ chọọzi ka ije gbata ya bụ ana
okay ọ ya bụ main ya bụ ya bụ isi nzukọ akpọrọ arụde ife nchekwara afụ m na ị chọrọ ịlụ ọlụ nwaanyị ịlụkwụzie maka nwoke hmm? ebe ịlụ ọlụ nwoke dị gị mkpa dị gị mma n'arụ ị ga-eje ka ije chọọ ana ịchọtazi ana ịgbatalụ nwaanyị nwoke ana jiri aka gị jee chọta ana ọzọ ka ị gbatalụ ya ọkwa ịfụ nke anyị nchọta ezi na ọ bụ ebe ahụ adịghị eji ya eje rapụ onye a Onye achịrị ya n'aka. Ama m ejemeje na anamani ya. Uche gị bụ na m ma-agba nkịtị na-aghọlị nwa m. Ọ bụrọ ya. Mụnwa na-aghọlị nwa m. Mụnwa na-aghọlị nwa m ka ọ gịnwa kpachagolo nkata iji ya sunye isi n'ọkụ. Mana anya ka nọ na-ene o nwere ka isi ya bata n'okwu a o nwere ka isi ya bata ya ana m ewepụ aka m na ọkpa m n'ihe niile gbasara ije gbata gị ana anwa hmm? mana m ma na-ene gị na nne gị anya ka o su gị isi n'ọkụ na-eso nne gị ọ bụ isu gị isi n'ọkụ efu ya ịmazi ala ụdị olugo na ya nọ na nne gị
rapụ onye a onye bidogo ọ gbaba chachacha na-agba bet i che na asị ka m na-ekwu banye rum ya i luo kpụọ kabọọdụ dị na ana ana aka ị fụ kupọn ọkwa ndị dọkala adọka iji gwa gị na ihe niile ọ na-agba ada abanye dọlịgbọ
onye ọma ị batago obi ọ dụ mma kene wee ke m were anya m iji anya m wee fụ nwaanyị nnọọ mara mma etu a bịa yie ka nwa a zụrụ azụ isi nata alụ ya bịa gba ọ gba onwe ya ọtọ hei ka anya m afụ ife dụ nsọ ụtụtụ a n'ime ụnọ ọlụ oyibo hei obi biko ị nwere ike ịgbalịtụrụ ihe ị na-akọ aghọtarọ m ihe ị na-akọ e nwere ọ bụrọ ebe ọrụ oyibo ebe anyị nọ mgbagaba ị fụ ife ụmụ nwaanyị n'ebe a na-eyi maọbụ abe ye benu kana amono ọ bụ gịnị kana bwe ebo onwe ọtọ obi ife na-agbarọ ọtọ onwe bụ otu wee sikere na ama ama ịna ebe nọ ịna ebe nọ ịna ya ife ife mere mgbọwa ebe ife ji egwuchinata ebe ọ bụghị anọ ya ofu nkọ ị na-achọ ịgwa m na kamgbe ị bịara ebe a na ị fụtụbe ndị yi ụdị akwa a ị fụtụbe nnọọ ndị gba ọtọ ka ọ gị na ọ tara maka na ha na ebe
ma ndị nne nwaanyị ebe a na-agwa gị ma ndị nne nwaanyị kpọ nwa nke ha dụkọ onye ka njọ nne nne nwaanyị ji ụmụazị kwesịrị na-akụzi ụmụazị ibe ịzụ ụmụazị ọfụma nke ahụ na ha ya eyi ife dewere obi fa fọkọwe fọkọwe fọkọwe zụrụ ka ndị ọcha na-akpọ na-efu odi ya tụrụ onwe ịnọ n'elu ị na-ene ọba kwụrụ ka nwaanyị na-ele bọọsụ efe ọkwa ị fụrụ ebe a nke a na-eyi ebe a ka dị mma eyi dị mmanụ obere ọtụtụ obere obere ndị ka ya afụgasị
achọghị m iji amụ gbugbuo onwe m na mgbede a biko o nwe ife dị n'ụlọ a na-eri agụụ egbugo m biko esiri m egusi sụọ ụtara ji

ịbatazi ọrụ n'oge taa udo ọ dịkwa hmm. eh, ọ dịkwa mma traffic adịghị n'ụzọ chachachacha iro tọgbọ nnọọ chakoo eh? ji bata n'oge ike ọgwụ ma alụkwa ọfụma ebe a
mma tụgbugola na ọrụ ihe m chọ igosi gị ọ dịkwa na mma tụkwala m
biko wụcha nnọọ ntị gị ọfụma ee ikeke na ihe
sọ ihe ji m kịta bụ ka m ga-esi wee kpaa nkata wee chịrị ụmụ m ndị nwaanyị na-aba mm. banye n'abụ bụ papa ha ji na-aja hmm? ibu e papa ha ji na-aja ụmụaka esobeghị fa kpọ ya asị sobeghị nye ya wee egwu nna anyị na-agba enyi dị m igwe okwu ahụkwana ya nwa ihe a abụrọ ihe a na-eji aka ike eso ma sị ihe a bụ ihe a ga-eji akọ na uche wee so ife ị na-afụ n'aka m o mego ofu izu ụka ọ dị n'aka m eji m nwayọọ na-eso ya ka m makene ka a ga-esi wee mee ya maka achọrọ m ihe ọ ya-abụ e mebe o tisa ezinụlọ o nwere ka ị ya-esi jekwuru nne kịta agwaba ya okwu dị agha na ụdị na ị na-adụ ya ọdụ ma ọ na ị chọ ịgwa ya na ife o me adịrọ mma ọ bụọ gị ọnụ nne gị ka ọ bụ and ihe ọbụla ọ gwa gị ị ga-emerịrị ya bụ ihe a bụ ihe a ga-eji akọ na uche wee sobe ife ị fụ m ji n'aka kịta o mego ofu izu ụka ọ dị m n'aka eji m nwayọọ na-eyo nwa ka m ga-esi so ihe niile ka ọ ghara ibute esemokwu achọrọ m mmadụ ịkparị nne m achọrọ m mmadụ ịbara ya mba ma ọ sị anything ihe ọ bụ ihe a ga-eji nwayọọ maka na mgbe nna m gwado m ihe a ekwetarọ m eche m na ihe ọ na-eche n'obi ya mana abịa m sị ka mba ka m tinyekene anya na ya ka m makene ebe ihe niile a nụwa si ụbọsị aunty Ojiugo bịa o wee tukwuru wee na-akọ na-ekwusisi m wee were nụ phone m wee record ya maka na ihe niile ọ na-achọ kịta bụ ka ezinụlọ anyị dị ka nke ya mana ọ ma nlele ya mana chelukwa adanne ị na-achọ ịkọwalụ m na since a na ihe a nọ na-eme n'ụlọ amarọ m na-emekwa kee ihe dụ aunty Ojiugo ji wee hapụcha nnọọ be ya bịa be anyị tisara ya ezinụlọ ihe ọ na-eme adịghịkwa mma o kee ihe nwaanyị a na-achọ kedu ife ọ chọ nne ana-ege ya ntị nne ana-ege ya ntị mana ọ ma nworkụlụ ya achọbeghị m ịgwa mmadụ ihe a sọ gị bụ onye m ka gbakwuru ihe a ga-eji nwayọọ wee soro ya don't worry ife niine ga-adị mma mụ ma na ife niine ga-adị mma ọ bụrọ ihe e ji aka ike eme ya amagwana nne okwu ọ bụrụ kịta chere ọ bụrụ kịta hello asa nwa kekwanụ ka i me nne m sị ka m gwa yị eh? ka m ma ma ị ya-abịa ka m na yị nọkọlịanụ Mhm. sị ka m ma ma ị ya-abịanụ be anyị ka m na ị nọlụ ọnụ mbọsị ụka ya wee nabanụ mana o tego aka mụ na ị fụdebe n'izuụka na-abịanụ ya na ị ya-abịanụ m ma-abịa ngwa mm,

unu si ba bịara na nwanne ụmụ nwoke batara ka m fụrụ ndị na-aghọrị ụmụ nwanne m onye na-akọdo aka ọyị nwoke onye na-akọdo aka nwoke ọyị gịnị ọ na nna kịta nwoke ọbụla ya-emetụ m aka ga-ebu mmanya je fụ nne na nna anyị mee ego m nụọ m buru m wholesale ị ghọtago mmadụ ọ nụgo m mana kịta o nwerọ nwoke emetụ m aka santa nwe mgbe ma bịa chelukwa ka m gwa yị nke bụ eziokwu amakwa na m bụ ọdụ nwa o hmm? mana ọ pụtarọ na m bụ obere nwa ihe m ma bụ na ihe m chọ bụ nwoke ya-enedo m anya ọfụma otu a mana afụberọ m ya so nke ọ dị kịta mgbe ọbụla m fụrụ nnọọ nwoke m laikiri banyego m ozugbo
banye ebe amakwa mbanye wụ mbanye
nke okwu dokwe m anya gbagbukwuo onwe gị ebe awa na nke ka do m anya nke ka wee do m anya maka ikweta na ị na-agwọ ihe ị chọrọ bụ nke dị mma enwebeghịkwa m ntụkwasị obi gwa gị eziokwu mụ ọsị mbụkwa nwoke n'akwụkwọ ya soro m kwuo maka na ihe ị na-eme na-eme m na-atụrụ ụmụ nwoke ụjọ anyị ama etinye aka na ndụ mmadụ onye chọọ ibi ndụ ya o bie etu o si wee chọọ maka unu abụzị ụmụaka ihe m na-achọ ịgwa unu ka unu ka unu fie aka n'anya ee dị careful ụmụ nwoke ajọka mgbe ụfọdụ evukwa ọya kpagharị eti mmadụ ọya na ọbaghere eme ya atụbụ na ime ịmaka ezinụlọ anyị so ka uche unu dị asọ m unu emena ị na-aghọgharị unu na-abụ mgbe ana m emebu na-expect ka unu sị m na unu na-eme ihe nwoke abụdị mkpa m kịta ihe bụ mkpa m kịta a bụ ka anyị ga-esi wee mee ka anyị tikọ isi ọnụ ma ka anyị esi settle ihe a na-afịọ n'etiti nne na nna anyị ee ọ ya bụ nke bụ mkpa m adị m alarukwuzi ụlọ maka ya eziokwu ka bịa ya na-ebute taa